ndithu mwapeza zotani Eh, kumeneko ndi- zopeza nde ndi zambiri ndiponso zofunika kuti tisinthe ndi zambiri zimene eh, ndi ndi chikhulupiriro kuti mkati mwa ndimemu tifotokozera bwinobwino koma tapeza zinthu zambiri kuyambira nkhani ya amaryllis ija ndi nkhani zina zimene tazipeza zofunika kuti ah, ah, boma liunikire kuti mwina kusintha kuti kupita chitsogolo zinthu ngati zimene zinachitika mbuyomuzi zisazachitikenso tiyambe pa nkhani ya amaryllis president imene ili nkhani imene yamanga nthenje kwambiri miyezi yapitayi Zoona. zili pati za amaryllis hotel Ah, nkhani ya amaryllis hotel idakalibe ku parliament paja tikudziwa kuti a speaker of parliament anasankha komiti imene imaunikira zimene zinachitika ku pension ya, ku pension ya ma civil servants fund ya ma civil servants komano anali asanapereke uh, ndondomeko ya kuti apeza zotani ndipo akupanga recommend chani chifukwa chokuti chinachedwetsa i think amafuna kuti azapange kaye interview mayi zamba komano kuti iwo ali kunja kwa dziko lino zinakhala ngati kuti zikuvuta komanso monga tonse tikudziwira amanena kutinso sanakatha mayi zamba kubwera ku ku komiti kukakumana ndi komiti chifukwa anayitanidwa kale ndi kuti pali mlandu wina woti akayankhe ndi zimenezo zimaoneka ngati zatsamwitsa koma me- monga tikudziwa tonse a speaker alamula mulungu wathawu kunena kuti ah, mwina mayi zambawo asiye kaye komiti ipange finalize ndi ife tonse tili ndi chidwi kudikira kuti timve kuti ah, komiti ibwera ndi zotani pa kauniuni wawo umene anachita komanso monga ndanena kuti nkhani yafika kale ku makhoti kumene monga ngati mayi zamba amanena kuti sakatha kupita kukaonekera ku komiti chifukwa ayitanidwa ku khoti ndi pakali pano zili choncho komano tsopano ngati ineyo statutory manager chimene ndakapeza ndichonena kuti mmene nkhani imatuluka poyera kuti anthu adziwe nkuti fund itapereka ndalama kale kwa amene amagulitsa hoteloyo uh, zokwana 90 billion kwacha ndiye ineyo ngati statutory manager chidwi changa ndi choti ndikufuna kuti ndione kuti kodi 90 billion iyi tsopano ili pati chifukwa chokuti ngati fund ifeyo ndi ma asset managers athu tilibe pepala lililonse losonyeza kuti tili ndi gawo kapena umwini pa hoteloyi ndiyeno tikuona kuti tsopano ngati ndalama za nkhaninkhani ngati zimenezi zapita koma tilibe pepala lina lililonse losonyeza kuti tili ndi umwini zikhala bwanji mwina ka- ngati kungatheke ndalama zathuzo atibwezere ndi chimene ndinganene ineyo pa nkhani ya amaryllis pakali pano koma ayi zinazo ndizi- pokhapokha akomiti aku parliament abwere poyera nkunena zimene apeza ndi ma recommendation awo ndiye mmene mwafotokozera kunena kuti pepala lenileni loonetsa umwini wa chinthuchi cha Amaryllis hotel mulibe ndiye koma ndalama 90 billion inapita kale kuchokera nthawi imene 90 billion inaperekedwa kufika pano maprofiti akupita kuti akubwera kwa inu akupita kwa a- a- amene anali eni ake a Amaryllis hotel inu musanagule Uh, maprofiti akupitabe kwa eni ake amene anali eni ake Amaryllis hotel chifukwa ife nanga si ndanena kuti tilibe pepa lililonse kuti tingaonetse kunena kuti pepa lathu ndi tinagula kaya ndi sheya yokwanira mwakuti aa ndi pakali panopo china chimene chikutidabwitsa ndi chimenecho chifukwa aliyense akudziwa kuti Amaryllis hotel ikupitirirabe kupanga opareti koma inalandira ndalama zokwana 90 biliyoni kuchokera ku fund-ko
ndiye mwina uh, kuti inuyo mmene mwakhalira uh, ngati statutory manager wa kampani imeneyi recommendation yoyambirira ndiyonena kuti mwina kapena mu- mutenge kaye ndalamazo zibwere kaye e, chachidziwikire kuti timaona ngati kuti mwina 90 billion yathuyo chifukwa mukumbukire aja a parliament committee aja ananena momveka bwino kunena kuti bodi inalipo m- isanabwere bodi imene yachotsedwa pakali panoyi inapanga chiganizo chonena kuti sikufuna kuti ipitilire ndi ganizo logula Amaryllis hotel Ah? komano bodi ya i- i- imene inazabwera yachiwiri ndi imene ina- itaunikira inaona kuti panali pofunikira kuti igule Amaryllis hotel kusonyeza kuti ikanakhala kuti inali bodi yomwe ija ndalamayi olo wan tambala sinakapita kwa Amaryllis hotel nanga ngati iwo si anakana kuti sangagule ndiye pakali panopo chimene tikufuna ife nchonena kuti mwina mwache ndalamazo anakatibwezera chifukwa chimene chimachitika ndichonena kuti ndalama zija zikakhala mu fund sizimangokhala yayi zimapangidwa invest tili ndi ma, ma asset uh, managers athu atatu amene ndalama zija tikalandira kuchokera ku boma timapatsa iwo aja kuti azitipangira invest pali a nico a old mutual ndi a cdh amene wanda amene amapanga invest ndalama zathu zija tikulankhula pano anthu ena akupanga ritaya mwina apanga ritaya mwezi uno ena mwezi watha kodi zimenezi sizinasokoneze ndalama zawo zokuti alandire ayi sizinasokoneze kwenikweni pakali pano chifukwa chakuti ganizo limene linapangidwa potsegula penshoni anaganiza kuti angoyikamo anthu amene anali mdzaka 35 kukhala mamembala a fandi now anthu amene adzaka 35 retirement age ya mboma ndi 60 ndiye kuti anayenera kuti agwire m- akhale mamembala a pension mwina for 25 years asanafike zaka 60 pakali pano pangotha zaka 8 kusonyeza kuti kwatsala zaka zina 17 kwa munthu amene anajoyina ali zaka 35 kwatsala zaka zina 17 kuti azapange ritaya komano anthu amene akupanga withdraw kuti asiya ntchito mboma eh? anthu amene akuti asiya ntchito mboma akamalandira ndalama zawo refund amayenera kuti alandire ndalama zimene zili mu akaunti mwawo zimenenso zili kuphatikizidwa ndi interest yochokera ku ma investment tsono amene- anthu amenewo makamaka ndi amene angakhale ndi vuto kuti interest yo kulibe yokwanira chifukwa chokuti ndalama sizinapangidwe invest bwinobwino koma a retirement ndiganiza kuti tili ndi kanthawi kokwanira kuti titakhala kuti zonse zakonzeka bwinobwino and ma investment aunikidwanso kawiri kunena kuti apangidwa njira yabwino ndikuti by that time tizakhala kuti mwina mwache fund ija yapanga improve
ndimafuna ndimvetsetse nkhani yonena kuti no uh, m- inu ngati a pension trust fund uh, mumakhala ndi udindo wowafotokozera anthu mamembaziwa ma, uh, ma civil servants kuti ayi ndalama zanu pakadali pano tazipanga invest kwakuti kwakuti chifukwa iyitu inangophulika ngati scandal kupanda kuphulika ngati scandal ndekuti anthu sakanadziwa kuti kuseri kuno kukuchitika chani kodi palibe udindo onena kuti inu ngati a trust fund muziwafotokozera anthu mamembers anu kuti panopa ndalama tikuyika kwakuti ndalama tikuyika kwakuti ya funso lanulo lili ndi mayankho awiri ngati ma administrators tili ndi udindo womawuza anthu aja kumawapatsa ma statement kuti azidziwa kuti ndalama zawo zikuchuluka mwakuti mwakuti komano kubwera kumbali ya investment ndimanena ija kumakhala trustees board ndi board iyi ndimene imapangidwa ndi pakati panopo board imene imayendetsera trust fund imeneyi kumakhala mamembala 6 ochokera ku boma 6 oyimirira ma employees ma trade unions tsono anthu amene ajawo ndi amene amapanga invest ndalama zija ndi ma members ali ndi udindo kapena mphamvu olo kuthekera kunena kuti afunse anthu amene akuwayimirira aja kuti kodi ndalama zathu zikupangidwa invest bwanji ndipo phindu lake likubwera ndi la mtundu wanji iwo aja ali ndi udindo umenewo ndi fu- ndi ufulu umenewo komano mwina sizimachitika mbuyomo sindikudziwa ndisinabwere koma ali ndi mphamvu yowafunsa ma trustee representative awo aja kuti ndalama zathu mukupanga invest bwanji kusonyeza kuti anasokoneza zinthu ndiye kuti ndi matrust matrust si choncho anasokoneza zinthu ndi matrustees mmene amapangira invest ndalamazo zimene ndapeza ineyo kuti matrustees mmene amapangira invest ndalamazo chitsanzo mwanena nkhani ya amaryllis hotel chifukwa ketu amaryllis anagwirizana kuti ayigulisa ayigula pa 48 koyambirirako komano kumapeto kwake anazagwirizana kuti ayigula pa 128 anapanga decision imeneyo ndi ma trustees si secretariat ya si, bu- si bungwe limene likuyendetsa fund koma ma trustees ndi amene anapanga chiganizo chonena kuti tipange invest ku amaryllis si ku amaryllis kokha komanso ma investment enawo aliwonse amene apanga anapanga ma trustees aja iwo aja ndi amene anapanga decision ona kuti izi ndalamazi tikapanga invest uku komano mwini wake beneficial owner ndi member ndi chifukwa chake nthawi imene ndapitayi ndatha dzaka ndatha ujeni mwina ma 22 days ndili ku fund kumeneko choyamba nditakumana ndi ma staff onse ndinayitanitsanso ma asset managers onse anabwera ku fund kumene ndinakhala nawo pansi kuti andifotokozere ndondomeko imene amayendetsera popanga invest ndalama and dzanadzanali ndaalembera kalata ma investment managers onse kuti ndikufuna kuti andipatse dongosolo la asset iliyonse imene anapanga recommend kuchokera ku bungwe kwawo tsiku limene anapanga recommend ndalama zimene anayenera kuti agulire asset imeneyo ndi zina zomwe chifukwa mukamagula chinthu chija pamakhalanso tintchito tina monga ngati maconsultancy ndi ndifuna total acquisition cost andipatse ndipo nthawi imeneyoyo amagulayo payback period imene anawerengera inali ya mtundu wanji chifukwa munthu ukamapanga invest chinthu chilichonse ukamapanga invest umayenera kuona umadziwa kuti ndikupereka ndalama izi ndipo ndalama zimenezi ndizilandira pa period yokwanira mwakuti ndizakhala kuti chinthu chichayamba kupanga ndalama ndiye ndawauza kuti andipase nthawi imeneyo payback period yake inali bwanji komanso andipase kuunikira kumene akuchita kuyambira pa 1 June chaka chino kuti kodi period imene ananena iwowo panopo ikuti bwanji ikugwirizana ndi period imene chifukwa funso limene munafunsa loyamba lija anthu amene akupanga retire mmene amayamba amene anali zaka 35 ndikuti anapa- ayenera kupanga retire pa 25 nde ngati mukupanga invest ndalama za pension mmayenera kuti muonesese kuti kumene mukupanga va- invest ndalama zija zi- mubwezere mupeze phindu lokwanira isanafike zaka 25 zija kuti munthu uja akamazapanga retire azapite ndi ndalama zake koma simungapange invest chinthu choti chikupindulirani mwina after 40 years munthu wina wapanga kale retire ndiye ndaafunsa onse a NICO a Old Mutual ndi a CDH ndawauza andipatse zimenezo kuti ndiziunikire kuti ndione kuti zikhala bwanji mukuonera program ya MBC Exclusive ndipo program imeneyi lero tikucheza ndi a Stain Singo statutory manager wa Public Service Pension Trust Fund tikupitiriza ndi program ya MBC Exclusive ndipo program imeneyi tikucheza ndi a Stain Singo statutory manager wa Public Service Pension Trust Fund a singo a ndiye tinamvatu kuna kuti ayi a singo achotsa wina aliyense ntchito amene anampeza kumeneko ndiye pamenepa simusokoneza makafukufuku ofunikira mwina ndikozepo pamenepo ine sinachotse munthu wina aliyense kufikira lero sinachotse munthu nthawi imene a registrar of financial institutions amandiyitana nkuti choyamba atachotsa bodi atayiyimitsa bodi ndi kunalibe bodi ntakayamba ntchito ine amene anali acting principal officer anamuyimitsa chifukwa ineyo ngati statutory manager malinga ndi lamulo ndikuti ndikugwira ntchito ziwiri ndikukhala ngati trustee komanso ndikukhala ngati wamkulu wa bungwe limeneli ya nde ineyo napeza kuti anthu achotsedwa kale zintchito ku nkhani yosokoneza zofufuzafufuza ndikutsimikizireni kuti aku parliament anamaliza kale kufufuza chifukwa mafailo china chilichonse chinapita akukhoti ali ndi maumboni onse amene angafune kuti azapatsidwe nde ineyo sinafufu- sinaononge sinafufute kapena kusokoneza china chilichonse cha umboni yayi kuti anthuwa ndipo anthuwa kudziwa kwanga mmene ndikudziwira adakali Malawi momuno kusonyeza kuti atakhala kuti akufunidwanso kutsogolo kuno azapezedwa ndiponso amene akuyendesa zonsezo i think ndi udindo wawo nono wa boma kuonetsetsa kuti anthuwo akhoza akapezeka kuti akapeza pati koma ineyo kubwera kwa ine sikuti ndachotsa munthu olo even ma staff anga sinachotse palibe staff amene ndampeza kuti ndachotsa ine alipo ma staff ena anapangidwa suspend ndi amene achotsedwawo pa zifukwa zawo chimene ndikupanga ine ndikufufuza kuti kodi amene anachotsedwawo anachotsera zifukwa zani moti monga ngati dzulo kunali ma disciplinary naitanisa disciplinary committee kuti ione zifukwa zimene anamuchotsera legal officer ngati zili zokwanira chifukwa chake legal officer anampanga suspend ndiye ndifuna ndione kuti kodi chifukwa chake chenicheni anamupangira suspend ndi chani ndikapeza kuti panalibe chifukwa chokwanira ndimbweretsa ku ntchito koma ine sinachotse wina aliyense tibwere ku nkhani ya ma investment mwakambapo zonena kuti muli ndi ma investment mani muli ndi ma investors anu amene amakuthandizani ma investment old mutual cdh komanso nico Uh, chifukwa chani tikuona kuti ma investment ambiri aku- akukhala kwambiri ku hospitality kodi ndi kuti kulibe malo madera ena amene mungapange invest chifukwa tin- tinamva pakatipo munapanga acquire uh, lifestyle boutique apa Amaryllis mwalowetsanso ndalama mu blantyre hotels ku lilongwe Ryalls Uh, mukuoneka kuti mukutsamira kwambiri ku hospitality mwina inuyo ngati statutory manager mwazipeza kale zimenezi sikuti zimenezi zachitika mu nthawi yanu koma mwina pa nkhani imeneyi mukuwunira- mukuwunikirapo bwanji Ah, zimene mwanenazo ndi zoona inenso ndazipeza ndiponso ineyo ndinali wodabwa ngati munthu amene ndakhala ndikupanga za ma investments amapeshoni ku nthawi yaitali yopambana 40 years ndinaona ngati kuti kunali concentri- kuli concentration in the hospitality industry ndipo funso limenelo ndinalifunsa chifukwa chonena kuti uh, hospitality industry mmene ili investment ina iliyonse imakhala ndi mariski choyamba ndapeza kuti ku fund analibe risk and compliance manager ndiye ndapereka recommendation yokuti risk and compliance manager alembedwe mwansangansanga 2 ndinapeza kuti kunalibe komiti ya management imene imatchedwa kuti asset and liabilities committee ndapemphanso kunena kuti asset and liabilities committee ikhazikitsidwe imene ndi ndikhazika ndekha chifukwa chimene zimayenera kuchitika nchonena kuti asset manager akapanga recommendation yonena kuti tikufuna inuyo ndalama zanu tipange invest kwakuti poyambirira imayenera kukhala ndi asset and liabilities committee ya kampani muja kuti iunikire zimenezija ndipo mamembala a asset and uh, liability committee amakhala mwina uh, the principal officer uh, risk and compliance manager planning and uh, investment manager mamanager akuluakulu auditor amakhala pansi ku- kuliunikira ujeni recommendation ija asanayitumize ku subcommittee ya board yopanga investment nde iwo aja amalemba ma recommendation awo chifukwa kumene kuku ndapeza kuti ali ndi ma economics ma economists a experience koma samagwiritsidwa ntchito zikuoneka ngati kuti mwina ndi mmodzi wachikulire kubongwe kubung- kubungweku amene amagwirizana ndi aku board popanga maganizo achani a investment koma pamayenera kukhala committee ya ma managers nde akaunika nde iwo aja aziperekano ma recommendations awo ku subcommittee ya board kunena kuti tinalandira izi taziunikira tikuona kuti tichite kapena iyayi nde zimenezo sizimachitika nde ine ndapereka recommendation imene kuti tik- tikhazikise bungwe limeneli la ma members tsopano kubwera ku nkhani imene mwanena inuyi ndizoona pali risk kuti tapanga invest kwambiri ku hospitality anapanga kwambiri ku hospitality ndazipeza chifukwa vu- funso loyamba limene ndinafunsa ndinanena kuti kodi tikukumbukira 19 2019 2020 2021 tinali ndi covid nthawi imene ijayo mmahotela anthu samagona anthu samayenda nawo ndalama zathu zonse tazika kumeneko itati covid ibwerenso simukuona ngati pali chiopsezo chonena kuti ma investment amenewa akhoza kutivuta ndi recommendation ina imene ndapereka ndi yonena kuti atilole aboma tibwerese cohort ina ya ma trustees and these should be professionals yeah? i'm looking at one having a reli- religious body kaya ndi Catholic- uje ndi conference of catholic bishops kaya ndi general synod ya ccap kaya muslim association ma religious bodies amene ali ndi mamembala ambiri kuti kumenekokonso azitha kusankha munthu mmodzi amene azitha kupanga rotate every six years two term yo azikhala two term ndimafunanso kuti kumenekoko ndi kumene kuzichokera chairman oyendetsa bungwe limeneli eti komano on top of that ndimafuna kuti president wa law society akhale mmodzi wa matrustees president wa icam bungwe la ma accountants akhalenso member wa trustee board then president wa life and pensions association amene amayendesa ma pension a, a private m'malawi monse muno president wawo amene kawirikawiri amakhala kuti ndi chartered insurer anayenso akhalenso member wa board ndi kuti kukhale fairness kuti kuboma kuli anthu folo private kuli anthu folo then oyang'aniranso mamembers kuli anthu folo chifukwa choti mudzindikire ndi chonena kuti ndalama zimene zikuyendesa bungwe limeneli zimene boma limayuza ndi ndalama za ife amalawi amene timapereka msonkho so ifeyo ngati amalawi we are interested to make sure kuti kodi ndalama zathu zikugwiritsidwa ntchito bwanji za msonkho wathu tili ndi interest imeneyo komano vuto limene ndaliona amalawi nthawi zambiri akangokhoma msonkho kumene kukupita ndalama zawo ndi kagwiritsidwe kawo ka ndalamazo nthawi zina sitikhala nazo chidwi Hmm? panopo ndikunena pano ndikuti anthu ana- akundisiyira ine kuti oh, since ndi statutory manager ayendese chinthu chimenechi koma inuyo ndikumemani ngati amalawi amene mmakhoma- mmakhoma msonkho mukhalenso ndi chidwi chomafunsa ngati mafunso mufunsa inuwo kuti muzizindikira kuti kodi ndalama zathu zikugwiritsidwa ntchito bwanji chifukwa zimapita kumeneko ndi ndalama zanu munthu ukakhala kuti ukusiya ntchito aka ifeyo tikafuna kuti tikupanga refund obviously tikupanga refund ndalama zimene tinalandira chifukwa amapanga administer ujeni pension yathu ndi ya ujeni zamala pension administrators ndi amene amapanga administer ndalama zija ndiye munthu ukasiya ntchito timalembera kalata a ku zamala aja wakuti wakuti wasiya ntchito mbwezereni ndalama zake ndiye iwo amayang'ana ma record zawo nkuona kunena kuti "Ah, ndalama zimene tinalandira za munthu amene ndi mwakuti koma zakuti zakuti sizinalandire ndiye timangompasa ndalama zake zimene zinalandira zija pamene ma gaps aja timadikira kuti zikabwera ndiye tidzampatse pamene pamene pali vuto nawo chinthu china chimene ndi- ndakonza ndichonena kuti ndifuna kuti ndipange interact ndi akuboma makamaka aku accountant general amene amalipira ndalamazi chifukwa tu ndalama za pension ndi zimene timazitchula kuti deferred pay munthu ukamagwira ntchito umalandira salary ya pamwezi ija amakupatsa ndalama zako koma 5 ija uja anakudula ija ndi 10% anayika employee ija employer uja ndi deferred pay money yoti sukulandira pano koma kuti uzalandira ukazapanga retire koma akudula nde pali lamulo la pensions act limene limanena kuti employer aliyense akamdula munthu ndalama za pension aonesese kuti pokwana pa 14 mwezi winawo ndalama zija zikhale zitaperekedwa ku pension- ku pension administrator mwandimvetsetsa nde kukupezeka kuti aboma ikutha 14 days ndalama zija sanapereke ndikuganiza kuti ineyo maganizo anga si- sindinapange engage amene amapereka ndalamazi koma maganizo anga ndikuganiza kuti mwina mwake pamakhala kusamvetsetsana kapena kusamvetsetsa amene amapereka ndalama zija amaona ngati kuti mwina si priority kuti azitumize ndalama zija chifukwa boma ndi chinthu chachikulu chiyenera kuti chigawe keke ija zina zipite ku health zina zipite ku zimene zili zomveka komano anayenera kuzindikira kuti ndalama za pension ndi priority chifukwa lamulo likunena kunena kuti munthu amene sapereka after 14 days ayembe- ayenera kuti ayimbidwe mlandu olo kutsekeredwa kumene ndekuti palamulo amene akuyang'anira ndalama za- za boma zosapereka za pension zizi pali kuthekera kunena kuti akhoza kukatsekeredwa chifukwa lamulo silikupanga exempt kuti boma kapena eh, private employer akunena kuti employer aliyense ayenera kupanga zimenezo Ndi- the next step ndifuna ndipange nawo engage akuboma kuti tionetsese kunena kuti ndalama atipange clear atipatse chifukwa akatipatsa ndikuti siku kukhalanso magapu kuma ku members' account munthu akasiya ntchito pa njira alandira ndalama zake zonse
tingobwereranso ku nkhani ya amaryllis hotel kuti chabwino 90 billion inapita ma, ma, ma profit sakubwera kwa inu Ah, kodi apapa amalawi akhale ndi chitsimikizo chani makamaka ma, ma civil servants amene zili ndalama zawo akhale ndi chitsimikizo chotani kuti mlandu uwuwu there will be a logical conclusion chifukwa ku malawi kuno milandu yambiri ngati iyi high profile imapeza kuti wangopitira kodi ndalama izi sizinapitire izi
ndalama zimezi sizinayenere kuti zipitire chifukwa sikuti ndi ndalama zamasiye zili ndi eni ake ndipo eni akewo ali moyo akugwirabe ntchito mboma ifeyo ngati ma stakeholders amene sitikugwira ntchito mboma koma anatidula msonkho tili moyo ndipo tikumva kuti ndalama zathu zimene tinalipira kuti boma lipa- liwapatse anthu pension amene amatithandiza tikapita kuchipatala kapena amene akutiphunzitsira ana m'masukulumu akazapanga retire aza- azapeze popumira ku pension kwawo tikumva zonsezi ndiye tinayenera kuti tonse tithandizane kuti tionesese kuti nkhani imeneyi isafere ma, ma, malere ayi chifukwa ino vuto limene lili kumalawi kuno ndinene pano popoyera pano tili ndi anthu ambiri ophunzira kumalawi kuno ena ali ndi ma masters 4 ena ma professor sikuti sakuzindikira zimene zimayendera zinthu akudziwa and chofunika kuchita akuchidziwa ndiye panopo ine monga ndanena kuti kumene kunaperekedwa 90 billion imene ili zili ndalama zathu za misonkho ndalama zathu za anthu amene akutiphunzitsira ana amene akuyang'anira makolo athu m'midzi akapita kuchipatala tizitenge ndalamazo zipezeke ujeni ndi ndi chikhulupiriro kuti honorable baba malondera mp amene ali a chairman a komiti imene inakhazikidwa ku parliament kuja kuphatikiza a speaker a parliament nawonso akuzindikira kufunikira kwa ndalama zimene ndanenazo kuti zibwerere ndipo iwo sikuti angangokhala phee kuphatikiza mabungwe ambirimbiri kuli law society kuli mabungwe ambirimbiri kumene anayenera kuti atithandizire kuti aone kuti ndalamazo zibwerere zikhala zinthu zomvetsa chisoni kuti zingokhala ndalamazo nanga ine si ndanena kuti kuli 90 billion yapita ndi anthu fe tichitapo chani tijoinane limodzi kuti ndalamazo zipezeke kuti zabwerera ndiponso zibwerere kumene koko ndi interest mawu otsiriza pa nkhani ya Amaryllis Hotel ndi otani mawu otsu- amalawi itu nkhani imeneyi imapweteka kwambiri olo ineyo ndikuti ineyo olo ineyo ndisinapite kumene kuku imandipweteka chifukwa cha msonkho wanga mene ndapita kumeneku ndakaziona zinthuzo ndakonza mwinanso china chimene sindinanene ndi- kumamaliziro kuno anthu amene akugwira ntchito ku fund kumeneko chimene ndikuchita ndi kupanga kusintha mindset yawo kuti akamachiona chinthuchi asachione ngati kuti ndalama zamasiye ndaona tima expenditure tina tinatake timene timachitika timene si- timationa ngati kuti sitimayenera kuti tichitike chifukwa anthu ogwira ntchito kumeneko azitenge ngati kuti iwo ndi antchito munthu ukakhala wantchito anakulemba kuti uziyala bedi ya bwana sikuti chifukwa choti wayala bediyo ndiye kuti uzikagona pa bedi pa bwana yayi pa bedi pa bwana mpogona abwana amene ali mamembala a pension iyi apo aphunzitsiwo ndi eni ake a chinthuchi ife amene tikugwira ntchito tikhale ndi mindset yonena kuti ndalamazi si zathu nza eni ake ndiye tikamapanga ma expenditure tizipanga ma expenditure ozindikira chimenecho that's number one imene ndikupanga ngati mindset ya ma employees kuma trustees ndiye ndakuuzani kuti ndapanga recommendation yoti tisinthe kuujeni oyendetsa chimene chibungwe chimene eventually ndaperekanso ma recommendation munthu ofunikira ma qualifications ake kuti achite zimenezo kuboma ndakuuzani kuti tikapanga engage akuboma kuti akhale kuti akuzindikira kuti iyi ndi deferred pay ndalama zibwere mwandimvetsetsa koma kutsirizira kwa ineyo nchonena kuti amalawi tikhale ndi chidwi ndi bungwe limeneli asandisiyire ineyo ngati Stain Singo chifukwa choti ndine statutory manager aa chinthu chili chathu pamene pali pothekera kuti tiyankhule tiyeni tiyankhule nkhani ya amali simwanenayi aliyense mmalawi aliyense akudziwa pamene panakhota nchira akupadziwa tiyeni tione kuti tonse taona kumathero kwake kwa nkhaniyi zikomo kwambiri Uh, Stain Singo tathokoza kuti tinali limodzi mu program imeneyi. zikomo kwambiri inenso ndathokoza Pameneponso ndiye pa mtsirizo pa program yathu ya MBC Exclusive ndipo program imeneyi lero timacheza ndi a Stain Singo, statutory manager wa bungwe la Public Service Pension Trust Fund. Munali ndi ine Kumbukani Phiri mwakoma nonse. kumbukirani kupanga subscribe to our channel malawi news daily updates kuti nkhani zochitika ku malawi zisamakuphonyeni